ọsa ndị ụkwụanị nọ na ekele nwere kete na nwesị ụlọ ndị ụkwụanị tv kete dịka eri nshi na-egbu ọnụ na enwata oge ga na eche achọ ka a wese ofu program na ndị ụkwụanị tv program nke bụ aka na-akụzi ndị ụmụanyị ịrịwa agụ ife na ọnụ ụkwụanị ndị kwuru n'ụkwasị ya ka e wese ofu nwanne anyị dịkọsị ọ dị ofu akwụkwọ nini ọnụ ụkwụanị dịka ihe ka na-akụzi enyi nkụzi ndị na ka adị na amaghị kpọm ụkwụanị na asụ ngwanụzi ndị ma na amụma mụ na egosi adị na asụ kpọm ụkwụanị si na asụ ụkwụanị etinye oyibo igwe so kịta a ka ewese ofu nwanne anyị ọdịnụlọ na kịta na ya ka ihe ka okay kịta ka introduce gị akụrụ mmadụ fụgịda then si na eresi na ụzọ aka eme kwuru ka afọ ịbụka na-akụzi unu ife na ọnụ ụkwụanị na ndị ụkwụanị tv oke mara ebi ajee na ndị ụkwụanị tv ee ebe ọdụ gị na kebe efa mme bụ olise ụmụgwu solomon odili ide akwụkwọ ide akwụkwọ na ụkwụanị dakọ ka oyibo ka ide dịka ide na ide na oyibo ru ụkwụanị kwa asha ya bụ oyibo na ụkwụanị na ya n'ife a na-ede ọdụ dịka akwụkwọ na-edefuni ee akwụkwọ ndị afụ na afịa onwe ka aji na-edeme ndị ụmụ akwụkwọ ya bụ ndị ụmụ akwụkwọ na-eje na-amụ ife n'ụlọ akwụkwọ wee hmm. anyị deshini primary 1 ya bụ ụlọ akwụkwọ ka ọ dụ bụ ado primary 6 hmm. ofu ofu akwụkwọ ndị a dashụ na ebe na anyị enwechi ụka deni were nye ndị junior secondary school hmm. ya bụ JSS 1 beru JSS 3 mkpụmkpụ akwụkwọ ndị ọzọ ka deshini dikere amari na ụlọ kashi hinwe n'ụda ahụ hmm. ashi na oyibo tinye n'ụkwụanị onweshi ndị ọzọ anyị na-ede shi dịka Bible dictionary akpọ na oke akwụkwọ ọdashi ahụ ya bụ ndị ahụ na-ekwe na na-edegide anụ ụlọ akwụkwọ na ya bụ ndị ụmụ akwụkwọ hmm. wee jee ụlọ amụ ife na ụlọ akwụkwọ ee ya mọshi bidosi ife dị ike

wee bụ ezigbo English wee na ka n'ụkwụanị ndị ka enyi a na-etinye nya hmm. bụ nwechu ndị na-agba anụ mme chimbe na-eme ọrụ ọma hmm. elu nke ọ dị ka bụ ilori lobzeni si na ikwesị ikebute na-ede akwụkwọ anyị ụkwa ndị mere kwesị ụkwa na isi nne ikwesị ga-ede ife na ụkwa mmadụ dị ka igwe chi ya afịa na igwe kawufe chinyigwezi na obichi ịkapụsa na ide ekwụkwọ n'ọnụ ụkwanị nwere m ezigbo ajụ maka ejunenụ ee oge gana aga omofiferi ka asịrị n'ise nje ime ịntanetị ka nche ọnụọgụ n'ọnụ ụkwanị ọda achọ m efa ndị mmadụ ọda ife ọbụla ịchọ na ahụ ọrịkere egosi ịntanetị amarị ụkwanị amenne ya do shi ndị dash ịntanetị marụ tine ya hmm. oge na ebo na agagara ofefe ka anyị tụrụ n'ụkwanị na-abụchi mkpụmkpụ efa ndị a na-aza anyị mara anyị efa ndị a hmm. ebe unu na-aga n'aka ndị ikenike ndị kwuru ịmụta na ha sokwa na n'oge ede wame gwata shan of zife ndị a anyị anyị na-echekwa ndị deteni bụ ndị ka enyi hmm. anyị na-echere mewu bụ sọfọs ife tebụl mashin ife ndị ike gwananị chika awụrụ eke na-ebirogide dikere achị na ya na mbirose ya ekwo ka o anyị tietụrụ ya ife ụmụ ekwụkwọ ka mụ na tem na tem first term ebe na ka mụ bere mkpụrụ okwu ya bụ alfabet ka bụ ọ bụ ife ndị dị na ime ụnọ materials in the house mụmụ ife ndị efe n'afịa ife ndị dị na ụnọ ọgwụ ọsana na bụ ụnọ ya bụ hospital ife ndị dị na ụnọ ekwụkwọ ya bụ skuul ife ndị dash na etiti ụnọ ya bụ palọ bọsị ịkwakwa nanụ anyị akpọtara na ekwa na ekpobene ee iji echi ike sekọnd tem anyị akuzi obere n'ọnụ ọgụ ya bụ nọmbas hmm. anyị akuzi obere n'ekele na ụkwanị general greeting na ụkwanị

neru akpọ ọnụ ego na ụkwanị dibe neru akpọ ọnụ ọgụ ọsibena ga-akọwanị ka ọ rụchie na ọrịkpụrụrụ ọsibena anyị mee praịmarị 1 praịmarị 1 ehe ee shigadịgo n'obido gị na ee ee ekwuo na unu dede na mba anyị nọkwa unu nwere union unu na-anọ na-edegbame la ka ọ bụ onye nke na-ede n'ihi na afọ achị onwere fụta ekwụkwọ wee de ife dịka R na adị n'ime ụfọdụ wee tinye R oke ọzụcha na-edegbama wit eh, kedu bụ alfabet unu ji na-arụ ọrụ na ka ọ bụ onye nke ọmarị na inventị weji na-ederi onye nke ya ee ọrụ etikpado na enwe ozuzu bụ anyị ndị na-ede akwụkwọ hmm. abụrụ na enwe ozuzu ife dịka ọ bụ eru ofu asụa ebe ife mara bụchi ọsị ife ndenu onwe nke nyi na-esi nderi ma ebufe akwụkwọ ebe ndị ọzọ dedoli dịka ere n'ọnụ ọgụ ya n'ọdụ eh, eh, mkpụrụ okwu ewe alfabet hmm. onwe nke nyi na uche ka m tieri hmm. bụ ife ndị ọzọ dedofuri eh, mmarụ ndị a francis omiri wee nu ọzọ nu wee alfabet ọ na-eru ededofu na ya

ee ya fọshi dịka ere ndị oyibo kwuru shi language is dynamic hmm. onwe ife dị constant shall change hmm. na ochusu echusue hmm. eh, ya shi na wụshi ụkwanị dịka erwa ọ dịka ọgbọdọ na ọ dịka ere ndị gboo demena ihe onwe ndị nọdụ na anịshi ka ndị be anya na ife kele ya bụ ere na ebe ọ na-ekwe ya ọkachi ife ọfụrụ ka abịa bụ hmm. onwe ife joni joni ime ihe wee nebe enye ọ bụrụcha ọ bụ ife wee ji rụọ ọrụ hmm. mmadụ ekwuchi ka a satụere ọdị ede nwe chusu wee ụwa ọ dịrị mma bere ewesịna wee be chusu yere na si ụka ịgọsi ụkwanị bụ asụ ọfụ wee na iwesị ewesị hmm. oge dị ya mụchụ asụ soji efọ na oyibo hmm. wee chịba asụ asụ soji efọ oge dị wasụ achị eh, nook and corner hmm. oyibo shi nook and corner adụ ọma shi nook and cranny ya fọ shi oyibo dịbụ asụ ọfụ ee ere ife na-abịa ka ife ọfụ na-apụsa hmm. ekike ọfụ na-apụsa ekwentị na ọdede eru nke mkpụrụ okwu ọfụ na-apụsa hmm. ọnụ ego ọfụ na-apụsa kọwa nwere million ede Hmm, ya kwụsị unu na-enyi onye na-ebe so ya fụsị ife ọfụ ọ bụrụ na ya nwere ife akpọ na nkịtị ya bụ anyị enweko million n'ụkwanị nne na ọ dị na oge ndị gboo hmm. eru gị vena n'ọdịna ya bụ ife ọfụ na-abịa asụsụ ọfụ na-apụsachi hmm. bụ asụsụ ọ bụla ị ga-apụsanị ya bụ anya kpenya na ke ndị edilede o ji abụrụchi na ewesa asụsụ ndị gabụ na-etinye n'ụkwanị ọ bụkacha ofufe yi na ife ụkwanị na-asụ ikeji tie n'ime asụsụ m nwoke ee si na ebe ekene n'ọnụ ụkwanị ede gida n'eri depụta na akwụkwọ ya nwoke kọwara anyị ka ọ bụ gwa anyị ife bụ eh, ekene ndị anyị nwere n'ọnụ ụkwanị ee ekene ndị anyị nwere n'ọnụ ụkwanị ọ dịrị na ofu akwụkwọ ọ bụ mgbe ụsa na primary 1 na na ekpobene na ya ekpufu na akwụkwọ ya ka akwụkwọ riri dedo na ya ekene ndị afịa na efe a na primary 1 na ije page 24 ya fụ ebe akọwanị ekene hmm. na ekpo ebe ka mkpufu eye ee ekene ndị afịa na efe a bụ arịori na ekene e kere kwusi ọ dụ general ọ bụ ife ọsa marini hmm. n'ụdị ekene ndị anyị na-etucha ofu mmarụ ọ bụ ndị nọ ka akọwani efe ụtụtụ enu anyị enwere ndị nrụ ka ife m kwusi kene ekene ọdụ ahụ na ya na bụ aje hmm. aje bụ greeting for all men at any time ife onyeke mmarụ isi nna m aje hmm. bụ e kwusi nna m aje sa hmm, bụ e kwusi oke aje sa ị na-eti bụ m ya bụ so dị afọ nna m bụ sa oke aje o nna m aje o but osimiri fani yetiela nasa nne m ọkacha ọsọ na ya nwunye nwa gara so so but ọ bụ kwanere kenu ife onyeke mmarụ otu efe anyashị o aje nna m hmm. aje bụ ekene onwe oge ụtụtụ kọbụ anyashị e, otofe bụ ekene ọsa ndiom hmm. ee eh, ekene ọzọ ji na ebe na bụ owesu hmm. owesu na bụ greeting for younger females ife onye mmarụ kere ekwushi ihe ụsọ na ya ọ bụrụ mgbe onyeke mmarụ ere mgbe onyeke mmarụ hmm. ọ shị oke aje ọ bụrụ onye mmarụ mesọ na nchọ owesu nwa ọ bụrụ onyeke mmarụ ka ọ bụ eru na okenenyi i si odurie onyeke mmarụ sọnị ya ekene chee ya odurie odurie nwa m hmm. kenugbu ekene we ekene onye onyeke mmarụ sọnị onye mara sọnị ezigbo onye ekene bụ owesu hmm. kenugbu ofu ka ọ zụrụ echi bụ arụsa arụsa means congratulation ifeoma mee wee kene arụsa mmarụ nwụsụ wee kene arụsa

nnọọ goodbye ọgbachi ekene ka ọ bụ ekene kao means sorry sometimes a na-ekwushi ndo na ọfọzụ geshi yekwu na-echi kao i shi ndo hmm. ọgbachi sorry biko means please or i am sorry biko ọfọzụ mmarụ ekwushi abeg na hmm. ya bụ biko n'echi eh, ije ọma means safe journey

ka ekenechere nu enyasha ọma good evening my dear ụtụtụ ọma good morning ọpụashi na ebe oyibo dashi ụtụtụ ọma good morning my dear ọzọ ya igbere ndị egbo na-ekene ekene wee sị unu eteshigo ka ọ bụ na abọwo means good morning everybody unu eteshiwe ka ọ bụ na abọwo wee jeshe na-ekwusi good morning mm. everybody ya etechigo ka ya bụ ya bụ ofu maka ya na-ekene good morning ọ sị nwa m ya etechiwo ya ka ekwu sị ụnụ etechiwo bụ ọnụ na-ekene ofu mmadụ ya etechigo ka ọ bụ ya etechiwo bụ good morning ofu maka ị na-ekene ụnụ erigo ọfọzụchi ụnụ eriwo ọsị ncha bụ ofu echi that means good evening everybody enyachikwu ekene na-eriwe ofu mama meri anọghị ọ sị teacher yeshimeriwo kenu good evening n'okene yeshimeriwe ka ọ bụ na-eriwe ọsananụ bụ ekene eh, ka ọ zụjachi bụ eh, ka chi fo ọbọzichi ka ofo that means good night ka ofo ya bụ ka ọ dị echi o oge n'ichi aga na ọ sị ka ofo ka ọkịchi fo hmm. eh, ekene fanafia anyị anya tinye na ka na ebe ekene isi ụtụ dị eh, n'isi ụtụ nwe chineke na-ewe hmm. eru n'isi ụtụ n'ụdịnụ ka ekene isi ụtụ dị bụ ikwu sị ka akparacha na ụka hmm. ọsa m kwu sị ndị adacha bụ nke n'isi otu hmm. n'isi otu dị dabe ebido class na eh, ofu ofu kebụ ichu mgbe ọna unu kaka enwesị na ekwụ na nri dị ya bụ elekwuchi challenge challenge ofu ife dị n'ife ọbụla wa arụ arụ bụ ịbanye ume ya bụ ọrụ na-aga ndị ji nnukwu wee dị akwụkwọ ma a na-ego ya ọ bụ ịtụ mba ife ọbụla nwere ọrụ bụ ego hmm. na omuke bụ chi etete kwụ na weta igi ji eh, wụsa ya ada ya kerụghachi challenge hmm. ọ pụzụgarị na ekwu sị ndị ka enyeni mmadụ eka mkpụmkpụ oge ya afụkwa onye ka enyeni eka hmm. wụbụsi ife derenu ee eh, ka ọ zi echi bụ iji echi jiri echi ego ka ọ chụkwum ego meme ya distribution bụ another problem hmm. ọrịgele kwu sị ofu sharịrị na ofu na-ekwentị dị hmm, na ime Ukwuani waba mgbu English Ukwuani kwere ka mụ asụ abụ ezigbo English Ukwuani kwere ka eji ọ bụ ife na mụ ndị na-akpa ya afụ mmadụ obi hmm. so ndị ka enyi ọfọzụ ọnụ were esi mbe na mbe na ojikeme ọbọzọ wagbashini ọkụ ya bụ nwere ekeneke na batwe hmm. wee puni ọzọ anụ bụ challenge mmanụ enwesa mgbe ife mme na-ebochi ịfụzụ bịa nịkwa n'ọkpụ be nne ya na ife na-ekwu hmm. jikọ na-eme ife na-eme nwata oge iche abụọ hmm. wee bụ na awasa shọ dị mkpa wee mụ asụsụ we ya bụ with the eh, market size ụkwanị ele afịa ụkwanị dịsame ya bụ ka ibisi ihe mmadụ nke ebe dekwa ụkwanị oke nke efu ego gori na-azụ ụmụ ya ka ọ bụ na ide na because of the passion ife ọsụ nwe na ife eh, ụkwanị ndị ụkwanị eruori one steeti i buru ụkwụ je ndọnị wee go ego mkpụmkpụ part of Rivers State na-asụ ụkwanị i buru ụkwụ sef je anịọcha wee go ego n'ụwanụfe ị na-ekwu ka ya na-afụ ndị egwu enyi ụka anịọcha gara eke ti ka ịka wee nọ ọzọ anyị na aghọsị ibe enyi ụkwanị shi nne karịa ilo na-ere aka three lokal gọọmenti o bụ ebuchi omume ife ejigboro ofu n'ọdịdị ụta bụ na ọsịsịrị na ewa lokal gọọmenti nneresa si ụkwanị eruori ife wa ga-eye steeti ide ife nsogbu enwe na ụkwanị dị bụ ndị kene ife wa abawenya ife wa ife kwanya asọwe ije chụọ ọfịs ya bụ ụlọ ọrụ wee ga-ekene were ụkwanị ekene wee kewere oyibo shari yes ọ bụ wee were ajị gbai wee ruo ị na-asị anụmanụ ụkwanị oru oyibo shari ka ọ na-aga ọchịchị ọdị na okwu kwanwenụ kenụ ọ bụ nsogbu anwụ na ọ bụ nọmba ka nne na anyị na-enwe eme ka ọ bụsị ndị ụkwanị we ka na-ebi na brezi asụsụ we na-enwe ife ọzọ asụsụ we ee ife afụ na omume bụ ife na-ebido ofurine dịka ndị ụkwanị tv na Mm. oyibo kpọrọ ya awareness campaign Mm. wara ekwe ekwe ekwe ka a na-akụ na Mm. nwata oge ndị mara bụ na awụsa chionwere nwere na ajọ njọ ka ọ bụ onye iwe Mm. ife ọjọọ mee ndị ọzọ nwere ike gbatọị nwere ya gbagburu ụkwanị obodo enyi o nwere eji obodo yoruba kwa do ya eze hmm. ka ya arụka bụta nwere nwantị ife arụ obodo na wee kpume ya okpu eze hmm. ya bụ ụkwanị bụ anyị eze ka a na-ekwu na hmm. kwa teshi na ụla ka a dozie eh, obodo anyị ka ife si ma tụrụ nke unu Mm. n'ọma mma na ọsụsụ obibi ọ bụrụ na okwu na ya ehe Eh, mbe mbe dị igwe Eh, n- n'ebe okwu gwa mere ka ị chọrọ ka ka ndị ụkwanị ka na-expect na ebe ị dị na ebe ị ka na-epresent ife na na- ị na-eme na akwụkwọ na ide na ụkwanị tv mba na uru ee ife kene anyị ka akwụshị ya hmm. anyị ga-akụzi okwu nkụzi na ụkwanị tv na hmm. eh, asụsụ ga na-eke aga na isu onwe mfe ga-akụzi amị ịdịgị hmm. ife ngwa na-eme oge ete shonwe shi na group admin a ka a na-amụ ife every Sunday hmm. shini 8pm eh, eh, ya bụ klọkụ asatọ eh, enyasị hmm. gbadu klọkụ iteneni ụkwanị ndọkwa study group dịka hmm. ere nke ọdụ onye chọni ka ọ bụ naanị o jiri nọmba dịka onye na whatsapp o wụsị nọmba o tinye na grupu ka

ndị anyị bi outside naijiria ifeara itinye bara itinye bụ plus 234 karịa ya bụ the country code nke itinye ee ndị ụkwanị nọ na-ekere n'ezi igwe anyị na nwa nnara anyị ya dị n'ụlọ na ede na-ekwu banyere ide akwụkwọ na ọnụkwa na nke ịchụ mgba ndịgha ọ na-enwusete ne nwata oge dị n'iso n'ọba abịaji ndị ụkwanị tv oke ọbụ na-akụji enyi ụfọdụ ife anyị na-emarị ọnụ ụkwanị kete na-ekwu banye n'eri ndị ụkwanị na-ekene ekene bụ nwata oge dị n'iso na ekwu banye ne the age grade ya bụ otu dịdabebe eru ekenechi ibewe onye ndị ụkwanị tv na kete nwa na nọ na oke mara n'ike n'igwe ọ na agbasi biko ka igere ka iji ife arụ arụ dị ike oke ife asị emiri o miri oneme igwe n'ike n'ezi igwe aje ka ọ dị oge ọzọ efa m bụ uche sam shagwari yo